tsika uh, ma steps kuchoka mchipinda chimene aperekera zikalata zawo ticheze nawo brian chabwino posachedwa apa tikhala kulankhula ndi uh, dr joyce banda tili live pa times television choyamba congratulations popereka mapepala anu mwawona bwanji mwambo tawuwona bwino kwambiri we were on familiar ground tinazichitapo kale munadzadza tu munadzadziratu eh. Chiyembekezo cha Malawi. Ulamuliro wa Joyce Banda wachiwiri utatheka pa 16 September pano, Amalawi ayembekezere zotani? Amalawi ayembekezere magawo atatu a manifesto yathu. Choyambirira ndi panopo mmene zililimu, tichokapo bwanji apa pa chisokonezo Pamene tili pano, pamene papa a- pali urgent need for action kuti apapa tichokapo bwanji ndiye part one Part 2 ndi pamene tikuyang'ana second phase and long term. Apapapa ndikulowa lero pa 16, mawa kuzakhala kopanda chakudya, mawa anthu azakhala opanda ndalama mthumba, mawa anthu azakhala opanda capital, mawa pazakhala popanda any forex na amene tikuzidyera pano ngati masukulu pazakhala palibe chilichonse. Ndiye ife part 1 ndi imeneyo. kuona kuti kodi tizapanga bwanji kuti tithandize kuti zikhazikike poyenda chitsogolo.
Adayilandira bwanji a a a a Khumbo munayenda limodzi 2012 to 2014 mutafotokozera imeneyi i- i- ida- idayenda bwanji anthu afuna adziwe. Oh, kodi sipaja tinalengeza kuti tili zipani zingapo zimene tikuyenda limodzi a few months ago Yeah. yeah we never stopped this, this is nothing new yeah this is my partner

Cash for work program ndi ija anthu amapita kukapanga ganyu ija. Chavuta kwambiri muno ndi buying power. Chavuta kwambiri inflation ndi kusowa kwa chakudya muziko muno. Chakudya chija chikamapezeka inflation imatani imatsika. Kuti tipange zimenezo mnyumba muja mulowe ndalama. Kuti mulowe ndalama mulowa bwanji cash for work. Zija amapanga anthu kukapanga misewu kukakonza chani kugwira maganyu kulandira ndalama kuti agule chakudya. Tikamatero tikuthamanga tsopano ndi mapulani enieni chifukwa kudzakhala kopanda chakudya 7 months. Mtsogoleri aliyense amene akufuna kukhala president zikhale zikuwira mutu. Very mwachidule kwambiri uh, munayilandira bwanji kuti muyenda limodzi ndi a former president Dr. Joyce? Ndine osangalala kwambiri chifukwa dziko lino pamene mayi Banda ndi ine timatenga boma linali ngati pamene lafikapa ndiye panopa Tisiyireni anthu amene tikudziwa kuchotsa anthu mmavuto kupita mu mtendere. 2012 mafuta munalibe, forex munalibe, koma zinangotenga one week and the other week dziko lonse linabwerera mchikale. Tisiyireni 16 September tipatseni votiyo.

But Northern Block si chipani ichi. Ndili pano. Unandiona signature yanga pamene paja. Ine ndili pano. Tiyeni tiyankhule za lero. Pomalizira, Your Excellency, Amalawi amene akutionera, Dr. Joyce Banda apereka makalata awo ndipo a MEC akuvomerezani. Mawu anu omaliza amene akutionera pano, pali Amalawi ambiri amene akutionera pa wailesi, akumvera pa radio komanso akutionera pa Facebook. Ah, amalawi a- azindikire chinthu ichi Ifeyo manifesto yathu ndi yaitali kwambiri 17 bullets kapena sub chapters koma tikungobenthula kunena zimene tingachite mwansangansanga to take us from here kufika pena koma tikhala tikusanthula zonse tikamachoka apa chifukwa sitingauze anthu za chitukuko chimene titapange pamene usanawauze kuti ndalama muzitenga kuti. Zimenezo zikhala mmanifesto polongosola tsopano. Zimenezo ngakhale inu mutakhala pansi ndikuuzani. Koma ifeyo pano amalawi ayembekezele kuti, munthu wina anandifunsa zulo chifukwa chani ndimangokonda kuyankhula za ma business akumuzi, kusowa nyumba kwakumuzi, kusauka kwakumuzi. Listen Brian, 85% ya amalawi ali kumuzi, 15% ya anthu amene akukhala mtauni osauka. Sizingatheke kuti tiyende chisogolo ngati ziko pamene 85% ya amalawi akuvutika.

Tikuthokozani Your Excellency. Amenewo uh, former president Dr. Joyce Banda, president wa chipani cha uh, Peoples komanso tinayankhula ndi a Khumbo Hastings Kachali, president wa chipani cha uh, Freedom Party.